an balima tɛ media filɛbagaw ani ɲankuma aw bisimila jɛkulu ka kɛnɛ fan fɛ n'o bɛ tɛmɛ aw ka jabarani kan alamisa o alamisa k'a ta 15 heures la ka taa bila 16 heures la jɛkulu ka kɛnɛ ye kɛnɛ ye kɛnɛ min n'ale bɛ wele jɛkulu ma yalasa u ka se ka ɲɛfɔli k'an ye u ka jɛkulu kɔnɔ u kan o la bi an ni jɛkulu min bɛ ɲɔgɔn bɔ o ye fenajer ye olu ka président de b'an bolo n'o ye mamadu sisoko ye o la ka da émission nafa kama an b'a ɲin'a fɛ a ka émission in cari bɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen sanfɛ ani k'u layiki monsieur le président folikan jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛlibagaw ma nin wagati n bɛ foli daminɛ aw yɛrɛ la a ye n wele ka na ka jɛkulu ka kɛnɛ kan ka na nin émission in animer aw fɛ bi a diyara n ye a bɛnna ma n bɛ aw fo aw ka weleli la ani a ka laseliko ɲuman na
i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye dɔɔni i jɔyɔrɔ kan aw ka association kɔnɔna la ne tɔgɔ ye mamadu sisoko tɔnba min bɛ mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko fédération nationale des jeunes ruraux du mali ni u b'a fɔ a ma a tɔgɔ surunman na fenajer ne ye o ɲɛmɔgɔ ye n ye sɛnɛkɛla ye n yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don kemasina ma n bɛ maloforo de sɛnɛ o ye n ka sɛnɛ fanba ye donc
i bisimila an ka kɛnɛ ko togodala musow n'u jɔyɔrɔ ka bon sɛnɛ ko nasira la kosɛbɛ olu tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen togodala denmisɛnninw n'a b'a fɔ olu ma ko mali sɛnɛkɛla denmisɛnninw olu fana ka kuma ma ye kuma kɔnɔna na olu de hakililaw nana n'a ye k'a fɔ kɔmi tɔw farala ɲɔgɔn kan ka chambre d'agriculture créer ka filière ni interprofession créer ko jeunes fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodala denmisɛnninw olu fana ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka jɛkulu sigi ka fɔ o ma n'a bɛ fɔ o ma ko fenajer fédération nationale des jeunes ruraux donc a daminɛna o cogo de la kucala o états généraux kɔfɛ an ye demandiw kɛ ka sɔrɔ ka récépissé bɔ récépissé sɔrɔli ministère la o taara bɛn 2006 ma récépissé bɔra ka kɛ n'o ye donc tɔn carila mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka daminɛ an ka togodala misɛnninw na fo ka na se bamakɔ de kayes à kidal an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na donc o de nana ni a hakilila ye k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bii fɔ olu de bɛ se ka lamɛn fana i yɛrɛ ka kuma kɔnɔ i bɔra k'a fɔ sisan musow ni denmisɛnninw jɔyɔrɔba b'aw ka fɛn na yalima olu fana bɛ taa sɛnɛ la walima aw dɔrɔn de bɛ sɛnɛ kɛ an ka tɔn in an bɛɛ bɛ sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ muso b'a kɛ cɛ b'a kɛ sɛnɛ n'an ko sɛnɛ c'est agriculture avec grand a o agriculture avec grand a a la an y'a fɔ cogo min sɛnɛkɛ b'o la dabani kurunin na mɔnnikɛ b'o la o ye jate sɛnɛ ye bagan mara b'o la donc ka daminɛ o la ka na se pisciculture ka se hors sol ma ka taa fo baki ninnu na a bɛɛ bɛ jate sɛnɛ hukumu kɔnɔna na donc an bɛ sɛnɛ minnu fana kɛ dɔw bɛ o sɛnɛfɛnw bayɛlɛma donc o bayɛlɛmani ninnu an b'olu bɛɛ jate sɛnɛkɛlaw fɛ donc musow bɛ bayɛlɛmani kɛ cɛ bɛ bayɛlɛmani kɛ ka daminɛ céréales la ka na fruits la ka taa se fo jus ni fɛngɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ma donc an b'a produit cogo min an b'a transformer o cogo la muso ani cɛ o bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔna na. ok i bɛ se k'i da don a fonctionnement na. donc an ka tɔn yɛrɛ sigilen don base minnu kan fɔlɔfɔlɔ ye f'i ka kɛ sɛnɛkɛla ye. donc i kɛra a bolofara siya o siya ye n'i kɛra sɛnɛkɛla ye dɔ bɛ yen o tɛ sɛnɛ kɛ o tɛ daba ta mais o bɛ bayɛlɛmani kɛ i ka kɛ bayɛlɛmanikɛla ye ou bien i ka kɛ sɛ marala ou bien jɛgɛ marala ye donc n'i kɛra o fana na tuguni f'a k'a sɔrɔ aw minnu bɛ o kelen kelen kɛ aw yɛrɛ individuellement a fana bɛ fara ɲɔgɔn kan tɔn misɛnnin dɔw kɔnɔ a ka sigidaw la togodaw la commune na ka sɔrɔ ka o fara ɲɔgɔn kan o lisiw ni o bureau olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na cercles ni communes na ka yɛlɛ ka na région na fo ka na bamakɔ bureau national sigi sen kan tuguni donc o y'a fonctionnement mais i tɛ se ka don a la pewu ka sɔrɔ i tɛ nin baara in dɔ la kelen kɛ ou bien i tɛ nin métier in dɔ la kelen exercer ni i kɛra o dɔ kelen kɛbaa ye o de la i bɛ se k'a fɔ ko i bɛ se ka wele comme togodala denmisɛnnin ou bien sɛnɛkɛla denmisɛnnin an ka tɔn yɛrɛ fonctionnement y'o ye Ok moyen matériel jumɛn ni financier jumɛn b'aw bolo yalasa ka aw ka association dɛmɛ n'a ye bon o la an ka moyen fɔlɔfɔlɔ ye an yɛrɛ ka contribution ye n'o an b'a fɔ o ma ko cotisation n'i bɛ don an ka tɔn in na donkanw b'a la carte de membre b'a la frais d'adhésion ko an y'o bɔ a la mais an y'a kɛ cotisation annuelle ye i bɛ cotisation annuelle sara en même temps i bɛ tɔn min na o bɛ cotisation sara a ka tɔn min bɛ o sanfɛ ainsi de suite donc villages la olu bɛ cotisation sara commune na commune b'a sara cercle la cercle b'a sara région na région b'a sara au niveau national donc ninnu ye a don saratiw ye mais a k'a sɔrɔ fana i bɛ si hakɛ dɔ kɔnɔ ka daminɛ san tan ni duuru ka taa bila san bi naani na ni i b'o hukumu kɔnɔna na i bɛ an ka tɔnden i bɛ baara kɛ a kɔnɔna na mali fan bɛɛ lajɛlen o cotisation min y'a fɔ hakɛ de b'a la walima aw yɛrɛ bɛ bɛn dɔ kan dɔrɔn o la hakɛ de bɛ a la a tɛ se ka tɛmɛ min kan mais sigidaw ni yɔrɔw kɛcogo kama carte de membre ni fɛngɛ minnu bɛ sara bɛɛ bɛ sigida bɛɛ b'i ka carte prix fixer i ka carte kan par exemple bureau national bɛ se k'a fɔ an bɛ carte di kɛmɛ fila misaliya don ɔ n'a sera région na région b'a di anw b'a di kɛmɛ naani dɔ in b'a di kɛmɛ kɛmɛ duuru ainsi de suite pour que olu fana bɛ se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ carte dilan kan o k'o bila u ka caisse la o ni an bɛ cotisation annuelle min fana kɛ o n'o fana tɛ kelen o annuelle in o ye tɔn o tɔn cercle o cercle région o région e bɛ waa duuru sara san kɔnɔna na donc o ye ka fɛngɛ cotisation ye.
ok aw ka association mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ joli la a daminɛ wagati ni sisan cɛ. bon a daminɛ ni sisan cɛ n'i k'i bɛ a fara ɲɔgɔn kan. ka daminɛ kayi fo kidali a ka ca parce que dɔw sɛbɛnnen don an bolo mais dɔw ma sɛbɛn mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn ye maa ba tan ye jeunes ba tan mali kɔnɔ bi minnu bɛ kuma a kan minnu bɛ tɔn na n'u b'a lakodɔn a bɛ taa o la sinon a bɛ se ka caya n'o ye dɛ mais an bɛ se ka min fɔ sisan sisan o y'o ye a sigilen ni sisan cɛ aw sera ka réalisation kɛ bon alihamudulila a sigilen ni sisan cɛ an ye baara dɔw kɛ O yɔrɔ la n bɛ n ka président kɔrɔlenw fo n fɔra minnu kɔ présidentya la ni a président fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ tun ye nouradine zakaria touré ale ye baara caman kɛ ka an ni caman ka relation gɛrɛ ɲɔgɔn na ka jeunes don fɛn caman fɛ programme ni projet caman na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min dara ale kan n'o ye ibrahim sidibe o fana y'a daminɛ 2015 ka n'a bila 2020 o ka mandat banna o kɔnɔna na ne fana nana o place la Donc an fɛn o fɛn an ka baaraw kɛra ka an ɲɛsin jeunes yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di, u bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo di k'u to u ka sigida la n'u ka baaraw kan donc o baara ninnu an y'o daminɛ ni mise en relation ye k'an ni partenaires ɲɛ jira ɲɔgɔn na, partenaires projets ni programmes fɛn o fɛn bɛ yan k'u bɛ taa sɛnɛ hukumu kɔnɔna na ani sɛnɛ nasira kan an y'a essayer ka gɛrɛ olu la u ni denmisɛnninw bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn ma ka baara kɛ cogo min, o ye an ka baara nafama dɔ ye. nafama dɔ fana ye an ka yan nɔ mali n'i ye sɛnɛ fɔ a tɛ taa musaka ko kɔ donc sɛnɛ musakaw sɔrɔli o bɛ se ka nɔgɔya cogo min an sera bankiw ma ka se an ka institution de microfinancew ma ka an n'olu fana tɛgɛ don ɲɔgɔn ma kɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ pour que ni jeunes ser'u ma gɛlɛya caman bɛ yen a tun bɛ jeunes ka ka sababu kɛ u b'a fɔ apport personnel yɔrɔ dɔw la u b'a fɔ yɔrɔ dɔw la fana ko caution solidaire yɔrɔ dɔw fana na u b'a fɔ ko f'i ka garantie fɛn dɔ bila a bɛ se ka kɛ matériel a bɛ se ka kɛ immobilier donc olu fana sɔrɔli gɛlɛya tun bɛ an ka jeunes kan ka olu bila pour que u ka se ka musakaw sɔrɔ mais an ka kuma ɲɔgɔnyaw n'an ka baara kɛ ɲɔgɔnyaw na a kɛra sababu ye ka nɔgɔya don o la yɔrɔ caman na jeunes bɛ se ka olu sɔrɔ ni projet ni programme dɔw ka garantie ye Misaliya la APEJ b'o la, ANPE b'o la, FAO b'o la, o n'a ɲɔgɔnna projet caman ani FIER ani o ka ca n da sera min ma ni n da ma se min ma donc o kɛra an ka partenaires fo n'an k'an partenaires fo an b'a daminɛ fɔlɔ APCAM na min ni o bɛ yen Mali sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o de bɛ Mali sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔya la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ APCAM min kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ o y'an ka partenaire fɔlɔ fɔlɔ ye donc n'an ye APCAM fo an bɛ APEJ fo datugura mais u ka bolofara wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ laɲini na ka programme kura kuraya o fana kɛra sababu ye ka jeunes ka tungafɛtaa ni gɛlɛyaba min tun b'u kan ka belebeleba bɔ o la o sɔrɔla sababu jumɛn fɛ a y'u financer k'u to sigiyɔrɔ la ka matériel d'u ma ka tila ka semence d'u ma donc Inclusif fana o ni musow ni cɛw olu b'a la ka baara kɛ donc nin ye programme ba minnu ni projet ba minnu bɛ baara kɛ nin y'olu ye olu tɛmɛnen kɔ fana fana an ni région fila la an ni programme dɔ bɛ baara kɛ ni a bɛ fɔ o ma ko AFDI agriculteurs français et développement international olu fana b'an ka coordination régionale dɛmɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la coordination de Segu ani coordination de Kulikoro u ka dɛmɛba bɛ se olu ma u ka fonctionnement na
Donc i ka kuma kɔnɔna na i y'a fɔ ko président dɔ tun bɛ yen n'o jiginna e sɔrɔla ka sigi e yɛrɛ y'a fɔ ko mandat t'i bolo a bɛ wagati joli de kɛ mandat in na bon an ka mandat ye san duuru duuru ye san duuru n'i y'o kɛ e bɛ élection assemblée bɛ organiser donc e bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na Ou bien peut être generalement minnu bɛ k'a ye i b'a sɔrɔ a caman bɛ ka taa porte de sortie de la donc mandat siɲɛ fila o ma nɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan n'i k'i b'a ta k'a jateminɛ k'a sanga ni si danni hakɛ donc i b'a sɔrɔ minnu bɛ na mɔgɔ kuraw bɛ na kɔrɔlen minnu bɛ yen expérience ni si avancé li kosɔn priorité bɛ se ka kɛ olu dɔw ye o tɛ texte kɔnɔ mais an yɛrɛ ka baara taabolo nana ni o ye. K'a kɛ donc n'e ye mandat 1 k'a la e bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na mais texte b'a fɔ mandat bɛ se ka renouveler mais généralement o chance tɛ bɛɛ bolo k'i ka mandat renouveler k'i to dans les délais d'âge ok aw ka association in sigilen bɛ Mali dɔrɔn de kɔnɔ yan walima a bɛ Mali kɔkan? bon a bɛ Mali de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mais baarakɛɲɔgɔnya bɛ an ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ sɛnɛkɛla denmisɛnnin minnu bɛ an ka farafina sous-région yɔrɔ dɔw la jamana damadɔw bɛ yen ni bolo ɲɔgɔnya di ɲɔgɔn ma ni baarakɛɲɔgɔnya bɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ n filɛ ka dɔ fana fɔ tuguni ko agriculteurs français développement international ni o ye AFDI ye olu fana an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka mɔgɔw bɛ bɔ yan ka taa visite d'échange la olu fɛ yen olu fana ka mɔgɔw bɛ na visite d'échange la anw fana fɛ yan nɔ tuguni donc a baarakɛɲɔgɔnya kɔni a sinsinnen don Mali kɔnɔ yan mais kɔfɛla fana b'a la au niveau sous régional et même international
ok a sigilen ni sisan cɛ a ye gɛlɛya jumɛn ni jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ bon gɛlɛya kɔni n'i y'o fɔ diɲɛlatigɛ tɛ taa gɛlɛya kan a tɛ taa gɛlɛya kɔ mais furaw de bɛ ɲini a la an ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ kɛra fɛn minnu ye a daminɛ Mɔgɔ caman bɛ yen ko tun tɛ tɔn dɔn pour que tɔn ka lakodɔn an ka gɛlɛya dɔ kɛra o ye filanan kɛra jumɛn ye an ni fanga tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye tɔn denmisɛnnin don sɛnɛkɛla tɔn don Mali kɔnɔ fɔlɔ sɛnɛkɛ yɛrɛ kun jatelen tɛ métier ye a kun dɔnnen tɛ k'a fɔ ko métier don mais ala ni hakililaw ni fɛnkɛ minnu b'a la ka na bi olu de kɛra sababu ye ni a dɔnna k'a fɔ métier don donc n'i tun ye sɛnɛkɛla ye fɔlɔ dɔrɔn i b'a ye filɛ bolo kɔfɛ fɛn ye i bɛ kɛ ɲugutɔ fɛn ye dɔw bolo misaliya la i b'a ye denmisɛnnin dɔw bɛ taa ekɔli la n'u fa ɲininkara k'u fa tɔgɔ ye di k'u fa tɔgɔ fɔ mais n'a fɔra ko sɛnɛkɛla den don peut-être a kɛrɛfɛmɔgɔ wɛrɛ tun bɛ se k'a filɛ ni filɛ cogo wɛrɛ mais nous an y'o gɛlɛya in franchi bi Mali kɔnɔ bi an bɛ waso n'a ye non seulement anw ye sɛnɛkɛla an bɛ waso n'an ka sɛnɛ mais bi i tɛ Mali fonctionnaire ba si ta i tɛ nafolotigi si ta bi ko min t'a la ka investir dans le cadre de l'agriculture que ça soit direct ou indirect a bɛɛ bɛ taa agriculture domaine dɔ kan n'i ma kɛ sɛnɛkɛla ye directement i b'a sɔrɔ i ye bagan marala ye ou bien i ye agro dealer ye donc ninnu bɛɛ bɛ jate sɛnɛ fɛ et aujourd'hui bɛɛ b'a fɔ ko dugukolo tɛ mɔgɔ janfa et anw de sɔnn'a ma ka an kan kɔrɔta n'a ye ka o lagosili n'o fɛn kun fo bi alhamdulilayi nous on est fiers d'être agriculteurs on le dit à haute et éloquente voix an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ye sɛnɛkɛla de fonction publique ni fɛngɛ u ye damana cakɛda ye an minnu ye sɛnɛkɛla ye an fana y'an damana cakɛda ye donc o kun ye gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya dɔ fana ye denmisɛnninw ka n ye n da don a la u ka juruw ni fɛngɛw sɔrɔli ka baara kɛ ni a ye o kun ka gɛlɛn kosɛbɛ o kun ye gɛlɛya belebeleba ye mais bi nɔgɔya b'a la ka don o la hali bi an b'a ɲini a fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ka faamaw ma ala ka faamuyaliko ɲuman di an yɛrɛ ma an minnu bɛ ɲɔgɔn ka sigida kelenw na pour que nin fɛn ninnu bɛ se ka faamu cogo min k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ mɔgɔ kan hɔrɔnya sɛnɛ ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ mɔgɔw fana jigi sigi Amina yarabi Ala k'u jɔ n'u ye. Amina yarabi. Projet jumɛn ni action jumɛn b'aw bolo don n'a nataw la? Bon don n'a nataw la an ka projetw ka ca eh, ka sanga ni an bɛ hukumu min kɔnɔ bi jamana yɛrɛ bɛ hukumu min kɔnɔ bi jeunes fɔ an k'an jɔyɔrɔ jira o o la donc o la n'i ye gɛlɛya o gɛlɛya ta a gɛlɛya bɛɛ bɛ sinsin jeunes de kan a bɛ sin a bɛ sinsin jeunes de fɛ yen fana et puis jeunes jumɛn don togodala denmisɛnninw de don donc olu la an ye projet minnu ta an y'a belebeleba kɛ k'a fɔ an bɛna action kɛ action min bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ yalasa bɛn ni kelenya ni basigi min bɛ ɲini jamana kɔnɔ o ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min donc o tɛ se ka taa pewu ni jeunes sen ma don o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodala denmisɛnninw parce que an bɛ fɛn o fɛn fɔ nin an bɛ bamakɔ yan nɔ alhamdulila an bɛ taa an bɛ sunɔgɔ kabini 2013 fo bi gɛlɛya kelen kelenninw de bɛ se ka ye yan mais k'a fɔ dugu jenina k'a fɔ suman jenina o bɛ anw de fɛ togodaw la donc an ka gɛlɛya an ye projet min ta an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ sigikafɔw la ka daminɛ niveau local la fo niveau national la ka se ka fɛn kɛ fɛn min bɛ bɛn ɲɔgɔnya ani kelenya sabati an ka sigidaw la donc o ye an ka projet dɔ ye euh, projet dɔ wɛrɛ bɛ yen ni an b'a fɔ o ma sɛnɛ ye fɛn ye hali bi a dɔnnen don a ka di mɔgɔw ye mais sɛnɛkɛla denmisɛnninw olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a fɛ k'o sigi sen kan mali kɔnɔ k'a kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛ kɛ don ye don min ni a tɛ dogo diɲɛ maa si la sango maliyɛn na donc o bɛ an ka projets la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka kumaɲɔgɔnya sabati an ka tɔndenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que gɛlɛya min bɛ sɛnɛkɛfɛnko la ka daminɛ matériel de subvention na ka daminɛ intrants na a ka gɛlɛn fo k'a fɔ a ka gɛlɛn mais a gɛlɛya fanba fana an denmisɛnninw de bi a bɛɛ sentir donc pour que nɔgɔya bɛ se ka don o la cogo min ka partenariat ɲini an ni gouvernement cɛ ani projet programme minnu bɛ yen n'olu bɛ évoluer dans le domaine de l'agriculture an n'olu bɛ se ka sigi ka table ronde ba dɔ kɛ don min pour que ka se ka bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka taasira dɔn en même temps min bɛ se ka denmisɛnninw accompagner sira min fɛ an ka se ka o jira ɲɔgɔn na tuguni. Ok n'Ala sɔnna Ala b'o nɔgɔya a ka d'aw ye bi ka mun de sɔrɔ aw ka association kɔnɔ i n'a fɔ dɛmɛ la. Bon dɛmɛ na an tɛ K'a fɔ an bɛ wari ɲini mɔgɔ fɛ ou bien k'a fɔ an bɛ fɛngɛ mais an bɛ dɛmɛ min ɲini o fɔlɔfɔlɔ o ye lakodɔnni ye bɛɛ ka jɛn n'a ye k'a fɔ fédération nationale des jeunes ruraux ye tɔn ye tɔn bɛ kuma mali togodala denmisɛnninw tɔgɔ la donc faamaw k'u jɔyɔrɔ di u ma c'est-à-dire misaliya la sisan ni a fɔra ko an ka taa dugutigiw fɛ yen conseil national de la jeunesse bɛ wele kɛnɛ o kɛnɛ kan fédération nationale des jeunes ruraux ka wele o kɛnɛw kɔnɔ filanan ye jumɛn ye tuguni eh, bonya min ni fɛn min dalen don an ka dugutigiw n'an ka alimamiw n'an ka mɛriw kan organisation de la société civile de don anw fana ye société civile ka tɔn dɔw de ye Donc o bonya ani fɛn fana o ka da an ka jeunes kan an ka élus bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fo ka na se niveau national ma baarakɛɲɔgɔnya fana sira bɛɛ kan a kɛra sira o sira ye dayɛlɛli ka kɛ i kɛra togodala denmisɛnnin ye yɔrɔ o yɔrɔ la n'i wulila ka se faamaw ma ou bien fanga tigilamɔgɔw ma u k'a lamɛn en même temps u ka hakililaw ta ba la dɛmɛ min bɛ se ka don a la o dɛmɛ ka don a la n'o bɛɛ bɔra yen an y'a fɔ tuguni ba y'a fɔ ni aménagement kɛra par les collectivités ou par l'état a ka se ka kɛ 15 pourcent ni ka di musow ani denmisɛnninw ma o 15 pourcent min n'a kuma fɔra an b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw la a bɛ ka waleya a ɲɛ ma mais yɔrɔ dɔw la i b'a ye a mana kɛ cogo o cogo jeunes tɔgɔ tɛ don a la u tɛ ɲininka a la a consultation de base n'a fɛnw bɛ kɛ ka sɔrɔ jeunes yɛrɛ tɛ a kɛnɛ kɔnɔna na donc n'i nana ni projet k'i bɛna kɛ mɔgɔ tɔgɔ la e ma a ɲininka a la e ma a hakilila dɔn fo k'a ta ka na n'i hakilila ka t'o de sigi a kan a ni réalité bɛ bɛn wa est ce que nin jeune de kan ka installer wa nin de man ka installer wa donc tant que olu t'a la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw b'a la donc an b'o dɛmɛ ɲini n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ u ka jeunes ruraux consulter k'u to sigiyɔrɔ la u k'u bilasira u ka don a commission n'a fɛngɛw na a ka ca ala fɛ anw yɛrɛ dama de bɛ sigida kelen na anw de bɛ ɲɔgɔn dɔn mais n'i taara dɔ ta yɔrɔ dɔ la ka taa sigi yɔrɔ dɔ la a n'a ka réalité tɛ kelen ye i b'a ye k'a fɔ a dabɔra min kama a tɛ kɛ o ye donc n'a ma kɛ o dɔrɔn jeune bɛɛ tɔgɔ bɛ tiɲɛ k'a fɔ foro dira dɔw ma u y'a feere foro dira dɔw ma u bolila ala kɛ a yɛrɛli tɛ olu tun ma jɛnɛ ye u ma perepre sɛnɛkɛ kama parce que u bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na baara tɛ n bolo bɛ taa nin minɛ dɔnku finalilama n'a kɛra o dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni mɛ n'a jateminɛ na ka tiriururi tɛ di zw ma u ka dɔn komiy na o nin fɔ ka anmina ɲuman kɛ yɔrɔ min a ka ca ala fɛ ni z minnu n salen dɔ la i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ b'olu bɔ a la mais olu tɛ boli ka taa k'a to quoi
faransi ko k'a bɛna a ka kɛlɛkɛlaw ta ko ka bɔ mali la mhm. yali e hakilina ye mun ye ni faransi y'a ka kɛlɛkɛlaw ta ka bɔ yan nɔ a gɛlɛya n'a nafa a jumɛn de bɛ s'an ma bon nin ɲininkali a diyara n ye et puis an yɛrɛ kun b'a fɛ ka kɔn bi ɲɛ k'an da don a ko kuma na faransi ka kɛlɛkɛlaw nali ni u taali An bɛ se k'a fɔ an ye san kɔnɔntɔn presque an bɛ san kɔnɔntɔn na na Faransi ka kɛlɛkɛlaw b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ u ye baara kɛ u y'u jɔyɔrɔ fa u ka sɔrɔdasiw dɔw ni tora a la an yɛrɛ ka sɔrɔdasi dɔw ni tora a la an bɛ taasibila kɛ ka se fure bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn ni Ala ye o minji dɔgɔya k'a sababu kɛ nin kɛlɛ in ye an bɛ o tasibila kɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma u y'u jɔyɔrɔ fa mais diɲɛ fɛn bɛɛ a bɛɛ n'a waati de don a limitiw de yera k'a fɔ u ye baara kɛ sira minnu kan ani kɛlɛ in bɛ sira min kan bi o tɛ kɛcogo kelen ye donc bi ne bɛ se k'a fɔ ni an n'u ma fara kɛlɛ kan fo hakililaw de fɔra ɲɔgɔn kɔ n'u k'u bɛ taa an b'a fɔ n ko alihamudulila ka sanga ni an yɛrɛ ka bi an minnu bɛ sigidaw la togodaw la an ka forces armées u ye wulikajɔ min ni cɛsiri min kɛ nin waati in kɔnɔna na caman bɛ yɔrɔ wɛrɛw la olu tɛ a dɔn mais anw alihamudulila an bɛ se k'a fɔ nin ye anw ka yɔrɔ kuma de ye ka sanga n'a ye anw ye togoda la denmisɛnninw ye anw b'a de dɔn a gɛlɛya ni gɛlɛya ko a bɛ y'a la bi o gɛlɛya bɛ se ka kɛ an ka denmisɛnnin minnu bɛ surasikan ninnu ni faransɛw ni ɲɔgɔn cɛ cidenya ni intermédiaireya la olu bɛna taa chômage la o ye a gɛlɛya ye mais a nafa o ye basigi ye parce que bi an ka surasiw an ka kɛlɛkɛlaw ni n ko surasiw n kan bɛ force d'armée de défense ni sécurité bɛɛ lajɛlen ma u ye baara min kɛ ani u ye jɔyɔrɔ min jira mali kɔnɔ o ma dogo maa si la fɔlɔ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la an ka togodaw la i tun tɛ se ka taa a sira fɛ ni moto ye a kun tɛ ku i la su ka ko k'i to furanjɛ dɔw la an ye san kɔnɔntɔn kɛ o la mais bi sisan a tɛ tɛmɛ kalo saba kan ka n'a bila sisan na ne bɛ se k'a fɔ bi n bɛ se ka taa n da n ka foro la ka si n kun tɛ se ka malo kan k'a bila ka si n b'a kan don min wajibiyalen don k'a gosi a nɔfɛ yanni fitiri cɛ o b'a sɔrɔ n bɔra kungo kɔnɔ o baarakɛminɛnw bɔra kungo kɔnɔ mais an ka force d'armée ye wulikajɔ min kɛ o ni sisan cɛ bi an bɛ malo kan cogo min y'an diya don min y'an diya an bɛ segin ka taa nɔfɛ ala barika la an ka force d'armée barika la donc an bɛ se k'a fɔ olu ye baara min kɛ faransi y'a ɲɔgɔnna kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen faransi ti mali territoire bɛɛ kan ni gɛlɛya don k'a fɔ gɛlɛya don faransi ka présence ko o de tun bɛ gɛlɛya furakɛ faransi centre yɔrɔ tɛ yen an bɛ se k'a fɔ bi ni mopti sevare tɛ faransi bi yɔrɔ min mais kɛlɛ yɛrɛ ka jugu yɔrɔ min na bi faransi tɛ yen n'o ye centre centre ka jugu bi ka tɛmɛ nord kan an ye san saba laban min kɛ centre kɛlɛ de tun ka jugu ka tɛmɛ nord kɛlɛ kan an kun ɲinɛna nord kɛlɛ kɛlɛ kɔ centre ko de tun bɛ fɔ suman de bɛ jeni mɔgɔw bɛ faga dugu kuturu bɛ jeni o yɔrɔ la o tun tɛ nord ye o ye fɛngɛ mais France ka présence ka suma o yɔrɔ la mais bi ala ni an ka armée ka wulikajɔ sababu la Nɔri fana b'a fɔ ko alihamdulila sari b'a fɔ ko alihamdulila don o la faransi ka taalen sisan k' de bila e kɔnɔ min ne ye taa npte ne ka tef k'a fɔ ko o bɛ se an ka pbiyɔn ma u k'a fɔ ko o bɛ fɛn kɛ an ka segurike la bi ala ni an ka fɔzw ka cɛsiri ani an ka sosote tɛ sibi bɛɛ lajɛlen ka an ka ɲuman n tɛna nbasi fɔ la n tɛna fɛn wɛrɛ' la mɛ bɛɛ lajɛlen y'i cɛsiri an ka ka tugu an ka jamana kɔ a ka ca ala fɛ an bɛ sira min fana kan n hakili la faransi ka taali tɛna kɛ gɛlɛya belebeleba ye ok faransi ka tagali fɔra o bɛɛ la kɔsa in na attaque kɛra ɲafunke kɔnɔna na oui o tɛ se ka ban na ko mana kɛ cogo o cogo san tan ni saba ou bien san kɔnɔntɔn ma fɛn min ban kalo fila kalo saba tɛ se ka girin ka o ban mais a b'a jɔyɔrɔ kɛ ɛɛ i filɛ k'o min fɔ o misaliya tɛ se ka ban pewu pewu pewu parce que faransi nana kabi 2013 fo ka n'a bila bi la dugu kuturuw jenina o kɔnɔna de la sumanw jenina o kɔnɔna na donc o don y'a sɔrɔ faransi bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u bɛ se k'a bali ou bien u bɛ se k'a ban normalement o tun man ka kɛ mais i filɛ ka nin attaque laban min fɔ nin bɛɛ tɛ terroriste ye nin bɛɛ tɛ fɛn wɛrɛ ye nin dɔw ye ka bagabagaliw ni jatigɛw de kɛ faransi nana sɔrɔ hakɛto b'a la zone b'an fɛ yan nɔ a y'a sɔrɔ bandi dɔw b'an fɛ minnu armélen don olu ta ye attaque misɛnninw ye dɔrɔn ka taa o fɛnw kɛ ka bin mɔgɔw ka fɛn na mais k'a fɔ de ko faransi taara bi ko o bɛɛ bɛ ban bi bi na o tɛ se ka ban parce que o ye dɔw fana dayirimɛ sɔrɔ sababu ye dɔw fana jimi yɔrɔ ye kelen kelenw bɛ yen mais a tɛ se ka kɛ ka caya ni ala jɛna n'a ye ka sanga ni population b'a la ka kunnafoni min di population b'a la ka forces armées dɛmɛ dɛmɛ cogo min na sɔrɔdasiw fana engagelen don engagement min na bɛn ni kɛlɛ min b'u ni an ka sigidala mɔgɔw cɛ an b'a dɔn k'a fɔ vraiment fɛn caman bɛ yen o bɛ se ka lasa nin kɔnɔna na ni ala jɛna n'a ye ala ka taga
logements sociaux komi bɛ ka fɔ réseaux sociaux sanfɛ e hakilina ye mun ye o ko la dɔw b'a la ko dɔw ye yɔrɔ sɔrɔ ko dɔw fana ma yɔrɔ sɔrɔ bon o ko ninnu an t fɛ ka avancer a la kosɛbɛ mais ni yɛlɛma fɔra k'a fɔ ko jamana kura de ka dilan mali kura ka dilan ne hakili la comportement dɔw bɛ yen mɔgɔ si man ka sɔrɔ i ka sɔrɔ o kɔnɔna na donc ni faso jɔ fɔra bɛɛ lajɛlen bi i jija i ka dabakala de la donc an bɛ se ka min fɔ anw sɛnɛkɛlaw bi anw ta ye an ka sɛnɛkɛ daba ye CEDEAO ye ɲangili min ta ka mali sɛgɛrɛ sɛnɛkɛlaw de y'a layidu ta k'a fɔ ni ala sɔnna a ma an tɛna kɔlɔlɔba ye a la k'a fɔ min bɛ jouer an kan o sababu ye jumɛn dun ka fa o ka sabati an ka jamana kɔnɔ alihamudulilayi caman hakili la ko a kɛlen dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila ko a bɛna fɛngɛ sɛnɛkɛlaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sumanw da ma gɛlɛya sɛnɛkɛlaw ka côté la suman b'a la ka kɛ an bɔra saison hivernale la sɛnɛkɛlaw y'u labɛn ka contre saison daminɛ contre saison bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ nakɔforo bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra k'a caya k'a walankata ka dɔ fara a kɛtaw yɛrɛ kan donc o ye sɛnɛkɛlaw jɔyɔrɔ ye donc fɛn o fɛn commission dɔ de bɛ sigi a kama k'a fɔ ko ka a baaraw kɛ donc o commission min ye logements sociaux dili cogoya ye a tun ka di anw yɛrɛ ye an k'a sɔrɔ mais anw ma fɛn sɔrɔ a la ce n'est pas la fin du monde mais an bɛ fɛn min de fɔ ni min bɛ kɛ dɔrɔn a ka kɛ sariya kɔnɔ ani tiɲɛ kɔnɔ. ok an ka émission bɛ ɲini ka na se a kuncɛyɔrɔ ma kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a se k'a fɔ an filɛlibagaw ɲɛna nin wagati in na. Bon n bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo aw yɛrɛ ka émission in ka aw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la vraiment nin hakilila ninnu na ka tɔnw wele k'u lamɛn jɛkulu ka kɛnɛ ka tila ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodala denmisɛnninw wele k'u lamɛn donc n bɛ aw foli fɔlɔfɔlɔ kɛ aw ye foli filanan n b'o kɛ an ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ka daminɛ kayi fo kidali fɛn o fɛn tulo b'an kan na fɛn o fɛn ɲɛ b'an na k'a fɔ ko nin ye u yɛrɛ ka kɛnɛ de ye nin ye olu ka cɛbɔ de ye ni o ye fédération nationale des jeunes ruraux ka cɛbɔ ye ka na ka na u tɔgɔla kuma fɔ donc n'u ka yamaruya ye n b'o foli kɛ a bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka tila ka laɲini min kɛ n'o ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a jira an ka gouvernement na ani an ka institution bɛɛ lajɛlen k'a fɔ anw kɔni ye maliyɛnw ye taa ni ka segin fara fɛn o fɛn kan an ye maliyɛnw ye an tɛ bɔ maliyɛnya kɔnɔ an tɛ bɔ jamana jigi kɔrɔ an labɛnnen don k'an bila u ka disposition na su fara tile kan ni u ye laɲini min kɛ ka kuntagala min ta anw labɛnnen don togodala denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la 80 pourcent de la population des maliens vivent dans le milieu rural o monde rural tɔgɔ la fana anw labɛnnen don ka gouvernement accompagner a ka hakililaw n'a ka kuntagala bɛɛ lajɛlen na o fana k'u hakili to an na an ka laɲiniw ye fɛn minnu ye an ka se k'olu dɔw sɔrɔ ka sabati nin ko in kɔnɔna na pour que an bɛ mali min ɲini n'o ye mali kura ye a bɛ se ka kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye an bɛɛ lajɛlen da don yɔrɔ ni an kunkofɔ yɔrɔ n'an kunkofɔ yɔrɔ bɛ se ka ye mali kura ko kɔnɔna na cogo min ka kɛ to b'a lasɔn an balima i n'a fɔ an y'a fɔ yan cogo min na nin ye jɛkulu ka kɛnɛ an ni jɛkulu min tun bɛ ɲɔgɔn bolo o ye FENAJER mɔgɔw ka président ye n'o ye mamadu sisoko ye n hakili la faamuyali caman sɔrɔla bi fɛn in na an b'a ɲin'aw fɛ hakɛto bɛ kuma kan an b'a ɲin'aw fɛ aw k'an bɛn alamisa wɛrɛ